m ji oge a na-ekene ndị ncha na-achị obodo dị iche iche emede ndị eze ndị obi m na-eji oge a na-asị wa ndị nna agụnụ agụnụ agụnụ m na-ekene ndị olinzele dị iche iche na-asị wa onye na nzele onye na nzele na-asị kenye anị ọgbakwanụ ndị nne ndị nne m ji aka na wa na-ege anyị ntị n'anyasị tata m na-asị ụnụ ọmụọpanụ ọmụọpanụ onye mụọ ọ ga-apa na-asị ndị mụ m ndị ojiogwu nụ onye ọbụla onye ife onye na-eri ya weli n'anyasị tata tata o nwee onye mụ na-anọ be tata ọ bụ onye ọ bụ na o jekwa akwụkwọ ọfụma bụ ndị oyibo asị na ọ bụ a leader ọ bụ a leader onye ọchịchị chukwu gọzie na ọchịchị n'ụzọ pụ iche ọ bụkwa nne si nne ndị oyibo asị na ọ bụzi grandma ọ bụ na nke izika ọ bụkwa grandma o ji akwụkwọ na-achị ụmụ akwụkwọ bụ headmistress na abụ atọ three primary school na asaba asaba nne m na-asị onowu ma daalụ nwene ndị be anyị na-ekene unu ojiogwu ojiogwu na onowu onowu unu ogbuefi nụ ka onye ọbụla eri anarị daalụ unu daalụ nne anyị daalụ si nne daalụ Daalụ. ya anyị na-akwanyere ikpoho ugwu tata na-ekwu ife anyị ga-ekwu tata bụ ife gbasịrị maka ine ọmụgwọ ọmụgwọ ya ka anyị ga-ekwu tata si kịta wee lue o'clock isii na mbilibọ nne anyị o nwekwa ọjị n'ịmagakwabe ọjị dị n'ọkwa m na-asị nke okwu na ije si ya ọnụ a ije na manyala anyị n'anyasị tata emeka na ọjị dị a anyị mana ụgharị awa ọjị so Igbo ka ịwazi abụ ọjị o. Daalụ. daalụ nne anyị Ehe. ya bụ na ya bụ na igbo ma ọ bụrụ na ọ sị na na ya bụ na eh, nwadị abụ nwata ọgbọ n'isi nwa ya ka ya n'ikwuwa nke Yes, na ya adọkwa. daalụ nne anyị Daalụ nwanne. Eh, ọ ga-adịrị ya o Daalụ si. chukwu gọzie anyị Amen. Em, ọjị a anyị ga-ata ọ baa anyị n'ahụ ee ndị be ya sị na onye wehe ọjị wehe ndụ ee anyị tasị anyị ga-enwe ndụ n'ike nke Chukwu ee mfụ na isi ọmụgwọ wee nụ afọ ije nọ ọmụgwọ nwaanyị mụ nwa nwaanyị a ga-adị o ife gbọlọgwa ma kpụọ a o nwe ife ga-eme anyị o ee ọ ga-aba ife ee onye ụlọ zụsịkwa nwaanyị zụsịkwa ọ ga-azụzikwa yi n'onwe yi ee jizikwa oge a na-arịọ Chukwu ndị ncha na-achọzikwa ụmụ na Chukwu ga-eme ka ụmụ ghara ịkọ wa nị ya ka anyị na-arịọ Chukwu kịta ee na-arịọzikwa na ee ndị na-elozikwa na wa ga-abịazikwa ne wa ọmụgwọ na chukwu ga-eme ndị nne abịazikwa bịa ne wa ọmụgwọ ya ife ndị a ka anyị na-arịọ na-arịọzikwa ndị chukwu ka obodo anyị a dịzikwa mma bụ nigeria ka ndị na-achị anyị chị anyị ọfụma wa chị anyị n'udo na nwere election elumega nso anyị na-arịọ chukwu ka ya bụ elekshọn ka udo ka ọ gaa n'udo na anwụlị Ise. ife ndị a ka anyị na-arịọ chukwu sa na afa jizọs kraịst onye nwe anyị Ise. Eh. Daalụ. Eh, so, em, Daalụ sir. daalụ ma. Daalụ Roger wee. Okay, Daalụ. daalụ ma. ee isiokwu anyị tata bụ ine ọmụgwọ ya bụ isiokwu anyị ee na-agwa ndị ncha na-ege anyị ntị ndị anịọcha osimiri na-ege anyị ntị wa biko wa gee ezigbo ntị tata maka ife wa ga-enwekwa ịmụha tata so nne biko n chọ ịchọpụha anyị kị ka ị waha na ine ọmụgwọ kị ka ọ dapụha bụ ya bụ ife wa sịfụ na na mmadụ ene ọmụgwọ ji ọmụgwọ na o je ga-ene ọmụgwọ kị ka ọ dapụha ikelo na ya ka ọ bụ na o- a- ọ- ọ- ọdịnala ndị anịọcha osimiri ee ife m ma ebe ọmụgwọ bụ na ọ bụ na nwa ya mụọ nwa Mm. i je ga-enepụ nwa ya anya ọ bụ na nwa ya okei ọ nwa ya okpoho i je ga-ene nwa anya ije ka obe afọ ọdụwọ i kwadome nkwadome ọfụma i golu ji golu ife a ga-eri golu ife a ga-ete ofe nsala gokwa ma anụ ọhịa i si je ga-ene nwa ya ọmụgwọ

ine ọmụgwọ a Mm. ọ ọ bụ sọsọ na wa mụọ nwa ntelere nụ mbụ na ụfọdụ ejekwa ejeme tupu a mụa ya bụ nwa ee ụfọdụ ndị eme nọfụ dịka onye dị nwa n'afọ ọrụ ọ wee rịta ya ga anị Ee, ọ bụ na fọ- fọ nwa ga-eje mụ oje na ya rị nwa nwa amụọ n'anya ee, mana anyị bụ ndị na-alụ ọlụ kịta ee. ị ga-eje ma ọ bụ na nwa anyị mụsịa maka ị mara ọ ma nye ya oge shinne ọ nke nye ya ofu ofu ọnwa ka ị ga-ene nwa anyị ọmụgwọ ije mezie n'oge mechipụ n'oge ịma nwoke nọ nduzi ka nyepụ nwata fọm wọk esi chọọ Okay. Ee, ka o si adị nọ Okay. Mm. daalụ nne anyị Daalụ. ọ sọ m nọọ ka i si zapụ ya bụ ajụjụ ee imirikiti oge m na-afụfụ na ya bụ ine ọmụgwọ Ee, ọ bụkarị ee, nne nke okpoho na-eje. dịka ị nụ na onye je ine nwa ya ọmụgwọ Ehe, imirikiti oge ọ bụ na nne nke okpoho na-eje ee. ee, kị me o ji bụ na nne nke okpoho ya ya ka eje ya bụ ine ọmụgwọ ya egwuzikwa ụzọ eji ịma na nwaanyị ewu na nke okpoho Eh. na nwaanyị ife ọbụla nwaanyị ga-eme ọ ma wuo ya Eh, ọ nwere ike ime ata mee mụọ Eh. edi ya naka na nwaanyị ka ọ bụ eh, mana o mee nne di ya ya ndị ama laik ya mm, ọ kwa sọmtaịms ọ ga-enwekwa ife wa sị privesi ndị oyibo akpọ privesi eh, ọ chọrọ inwefu ka ọ rụọ eh, ị bụ nne ọ ga-agwa ya ife ncha ọ ma- ọ ma gwa nne di ya nọfụ okay. ya mere na nne nke okpoho na-ejekarị eje nne pụọ dị ọmụgwọ daalụ nne anyị ndị be anyị na-ege anyị ntị tata anyị na-ekwu maka ine ọmụgwọ ya ka anyị na-ekwu na- maka ya nwezi mmadụ na eh, Mrs. Azụ Mrs. Azụ nọ na be Mrs. Ọnụwa Azụ nọ na be na-ekwu ya bụ ife gbasịrị ine ọmụgwọ tata ya ka anyị na-ekwu anyị ga-ekwu bịa anyị kwuzuo ha bịa anyị akpọpụzikwa ekwentị ife unu nwe ikwu maka ya bụ ine ọmụgwọ unu agwazikwa anyị maka m ji aka na imirikiti ndị mmadụ na-ege anyị ntị anụga maka ine ọmụgwọ biko onye anyị na-achọ ịchọpụ anyị ya bụ ine ọmụgwọ kee ka kee ka wee mesi na wa ji ene mmadụ ọmụgwọ wee nokpụwa ọmụgwọ kee ka eme ọ bụ oriri kwa eji eri ka ọkara ọlụ dịkwa ahụ ọlụ dị ọmụgwọ sinne ee maka na uchichi nwata fa ada arahụ ụla ee ọ ga ọ ga ya bụ emekwa fọ ọmụsị izu ụka naabọ ee ọ ma-alahụ ụla uchichi efuzi ị narị nwa i kpodo nwa i kpodo nwa afọ due na ịna nwa ya alahụ ụla ije dị ọmụgwọ ị ga na-alụlụ nwa ị ga-alụ ọrụ nwaanyị na-ezu ike Ike. maka na nne nọ ebe afụ Mm. ị ga-esi nri ị ga-eje afịa Mm. ị ga-ete ofe Mm. ị ga-asụ akwa nwa sụ akwa nwa ọfụ Nwa ọfụ. Ehe. maka a sị na onye mụ nwa ọfụ adịa ọ dị ehuru ani asụ akwa Eh, ya na mmadụ emeri nwa eh, so uchichizikwa eduzikwa kpodo nwa eh. so that ka o nwee ike alahụ ụla maka na nwa adịrọ ekwe alahụ ụla na eh, uchichi Mm. uchichi o wela mee efifie Mm. efifie wee bụ chifu ekpalahụmụla anụla anụla na uchichi Eh, so ị ga-asị ka nwa alahụ maka na ọ ga-enyezi ala isi enye nwa ala iru ekpodo nwa afọ mm.

napkin Ee, nwa ncha ka ya aghọsị nwa ncha ka m na-alụ. Onye Uche nwe- nche. kama ka ịwụ nwata ahụ Amụ awụ anọ. Ee, Ọ ma ma ịwụ nwata ahụ n'ụkọ onye mụ nwa ma mmadụ ọma ya bụ nwa izi patikụla ọma nke ọma ka e si awụ nwata ahụ. ee, Ịma na ịwụ ịwụ ka e si awụ nwa nwa ọfụ ahụ. Ị ma-akwọ ya mmiri na ihu. Mm. Mana ndị kịta wa ma na ọ nke ego awụ awụ ka e si awụ ndị ọzọ. So iwu na-aghara amụ ịya awụ ya amụgọsịa. mm, Na asị a na-ehi ga-esi na nke si na ọ bụla ịnama. okay, Ọma ahụ ga-esi bụrụ ezigbo ama ọ bụla ịnama. okay. Ee. o nwee nke ndị mmadụ na-ememe dịka ofu m na-anụ mbụ na wa apị isi nwata na edokwa ma ka ọ dị wa nọri eme anyị nụ kịta wee mebe ụgwa ndị eme anyị ee ee si na nwa m na nwa apị apị ee ya bụ so that nwa m na nwata afọ alahụ ụla o were iwe oge were one place ndị na na anị isi efe amapịa ya bụ ọda- ọ ma-apịa ee ime ka ewere aka mmiri ma mara m na ka ịpị ma pịma n'isi eh, maka na ịpị n'isi aka mmadụ na eh, o nwe onye mụ na-achọ nwa eh, na Warri one time Mm. so ọ bịa mụọ nwa gwakwa neighbour ka neighbour nyela aka ka ọ wụọ nwa ahụ mgbe neighbour si amụzi nwa awụzi nwa mee pịkpọọ nwa Hey. isi and ọ chọ nwa bụ wee eh, so since that day gwa mụ na onwe m ndị a ndị n'ọmụgwọ m na-ewe nwayọ na nwanne m adị m eti aka n'isi ncha maka mmadụ na ya bụ ndị akwado na-apị mmadụ aka nwata nwafọ aka n'isi na ọ bụ na ezigbo ife chineke anyị apịkpọ nwaanyị isi na-eme mana ị ga-eme ga-eme agba nwayọ ọ bụ na nke ọkụ ọkụ ọ bụ na nke ibigide chineke mba Okay, daalụ Chinne ka isi enyekwa anyị ife i lo na ya bụ ine ọmụgwọ maka a lo na ije ya bụ ine ọmụgwọ bụ oriri oriri ka unu eje eri amara na ọlụ dị ya bụ ife O- amaghara m na ọlụ dị ya ọlụ dị ahụ Ee, ị ga-alụ kebe ọlụ ruo na chirichi ee, maka na ịgbanwe efenu ee, ihe wipụ ị ga-eje afịa ị ga-eje afịa mm, ị ga-esi ife ori mm, na nwanyị erie ife ori emesịkwa ebe awụwa nwata ahụ mm. ebe asụ akwa ebe eje afịa so ọrụ dị ya ochichi zikwa na onwe mụrụzikwa ya na nne nwata anya o nwefu abụ abụ abụ ụlọ oge eji oge mpempe ọnwa ebe abụ abụ abụ be- bishọp buji oge wa ji mụọ jizọs kraịst oge oge krismas Ee, ọsị anyị onye ga-elike bụ bishọp antonio okonkwo buji onye ga-elike bụ ya bụ abụ

wa na-ekwu inye ala ya bụ 100% eh, breastfeeding dịka dị enye ala n'ọma baby friendly ọ ya ka wa akpọ baby friendly n'ịma ọ ma eri ife ọbụla ọ lakọ na mmiri ọ- ya akwado ya bụ ife nwaanyị si na ya bụ ya nke ọbịagolo obe n'oge kịta na-akwadokwa kịta bikos ndị ụmụaka ịfụzi awa kịta Eh, ndị afụ na-ala sọ ala sọ adịghị arịa ọrịa Eh, ahụ ga-esi wee ike mm, brain we adị sharp anyị ma na ịnụ bụ ndị a na-eyi ụzọ fere bottle eh, afọ eh. sọta onwe ewe wa sị na afọ enum onye a. Ehe, ma ọ chọrọ mana nke ọrịa adị na ọrịa dị ala ma ha ala ị ga-enye nwa ala ala dị fichapụ ala were awa ala wee nye ya Mm. mana sometimes ala ụfọdụ eju we Mm, mana nne ama kpatezi na-aga nọ nso mm, amara kpate ihe ya bụ ife efu n'ime okay. mana ịma ndị nụkịta aka emezi dịka nwa mụmụ nwa sịna ekiri mebe

ịla ala ya efu dọgba mmadụ mara ya. Okay. Ee, Ee, daalụ Chinne. ee. Ee, ndị na-ege anyị ntị ndị Aniọcha Oshimili anyị nọ na Izu Aniọcha Oshimili mụ bụ nke te nwa akụgụ nwa ezi mmadụ nọyalụ unu na-ewegha isiokwu isiokwu tata bụ ọmụgwọ ine ọmụgwọ mụ na Mrs. Ọnụwa Azụ nọ na be

daalụ na-adị m daalụ chinne daalụ chinne daalụ chinne daalụ sa daalụ daalụ m na-ekene injinia Mike Asọya bụga injinia nwee interest na okwu ọdịnanị anyị a ine ọmụgwọ m na-asị Chukwu gọzie n'ụzọ pụrụ iche ọ dị mma ọ dị mma ee m na-afụ na ụfọdụ oge ụfọdụ adị achọ ka wa bịa ne ọmụgwọ na be we ụfọdụ ikenye ama achọ a o nwe ife i lo na ya bụ ife bụ ha enyi ụfọdụ ndị ma adị achọ ka wa ne ọmụgwọ o nwe onye na-akpọ anyị anyị gegodu ntị ife ọ ga-agwa anyị Hello, anyasị ọma okay anyị losego caller

one pastọ eh, na nwunye ya bi n'ụlọ eh, nwunye ya na-arụ ọrụ nke ọzọ bụ pastọ eh, nne abịazi ga-enewe ọmụgwọ fụ na nwa bụ ibuja n'isi eh, na na-asọ ọma ọma mme na be Mm. nwunye ya sị nne ya nne ya hapụ ife na ka ọ si a- ebido n'ọsọ ya mm, nne ya ajụ mm, na-enye nsogbu nsogbu afọ na enyemezi ka ọ dịwọ fọgide mazi ya di na nwunye etisa ehe okay daalụ sinne nna anyị Em, anyị ga-akpọrọ ụnụ egwu anyị ji akwanyere ndị nne anyị ndị ikpoho ugwu tata anyị ga-akpọrọ ụnụ egwu a ka ụnụ gee ntị Ee, ụnụ gesie ntị anyị ga-agbachiwa azụ hụ na tata anyị na-akwanyere ndị nne anyị na ikpoho ugwu ụzọ pụrụ iche maka wa bụ ndị ene ọmụgwọ onwena ọbụ oge igbo okenye igbo okpoho ee mana ikpoho enepụ onwere wa mụ ọ bụ ọ na-ebu na okpoho mụa anyị akwanyere ugwu pụ iche tata na-ekene ndị nne anyị m jikwa oge a na-ekene nne m bụ Honourable Mrs. Grace Nwakogo na-asị nne m Ogbuefi na tata ka anyị ji akwanyere ndị ikpoho ugwu ne- nọkwa be anyị nị bụ Mrs. eh, Azụ na-asị ya onowu daalụ Chineke fụ na ọ ka i si azapụ ya bụ ajụjụ anyị a n'ụzọ pụsị iche ee okpoho je ga-enezi ọmụgwọ o nesịa ya bụ ọmụgwọ o nwe ife a na- ugwu a na- o nwe ife a na-enye ngwugwu a na-enye ya na ọ nakọ ọkpara ọ na-akọwasị ya nnọọ ije wele ọkwa kwa si eme ahụ kwa si eme Ọ ka si eme. ee Ije ọmụgwọ, ee ị nakọ, ee ọ ga-edokwa mara ya. Ee, ọ ga-egonye ya a- osikapa ee. gonye ya tomato Ana ozu- osikapa anyị dazi wa kịta. gonye ya nnu Ee, gonye ya yabasị ee, gonye gonye ya akwa ee. ma iruzi ụlọ ikule ga-ebu ya na enyezikwa ya ego Mm, iruzia ụlọ ma ị napụ ya bụ ije ine ọmụgwọ ka ọ dị wee be- ndị be nke na-enye na-eje ọmụgwọ ma mm, itinye aka inyewe nnu inyewe yabasị ee.

ofu ọnwa n'izu ka ọ na-abụ Okay. Em, o nwere imirikiti omebi na onye afụ ọ bụ nwa okenye ka ọ mụ ị ma na wa na-asị na mkpụrụ ụbọchị asatọ wee bee ugwu Ee, Ehe. ka a kewa ihe akwado ibe ugwu n'ụlọ ọgwụ kọda nke wa na-emewa n'ụlọ na-eme ka nke ilu mba nke nke ụlọ ọgwụ ka mma Ehe. nke ụlọ ọgwụ kasị mma kịta ka afọ etinye ring

Ee, ọ na-emezie olili nga aha nọ nga adịghị ime Ee, okay daalụ gọọmenti sịrị na-astọpụ ya Ee, ndị na-ege anyị ntị anyị ga-akpọkwala unu egwu nwa ntele na anyị sị tata anyị ga-akpọrọ unu egwu egwu ndị be anyị unu ga-ege ntị anyị gbachuo azụ unu etinyezi ọnụ na isiokwu anyị nwe tata nwezi mmadụ na Mrs. ọnụwa azụ nọbe na-atapịa ya bụ okwu tata okwu ife gbasịrị ine ọmụgwọ ya na onwe jọ- ne- je ine ọmụgwọ bahazi bụ abansịa mba na tata na ọ ga anọnyere anyị na ya bụ isiokwu anyị a tata o nwe ife nchọpụ ha anyị lenye ọ bụ na okpoho mụ nwa ọ bụ na nne ya bụ okpoho anọzina na o jego ezu ike nne di ya anọzina onye ga-enezi ya bụ ọmụgwọ maka ya gwa m na onye nọ ọmụgwọ bụ nne nne okpoho mụ nwa ọ bụzi na nne onye mfọ anọzina nne di ya anọzina onye ga-enezi ya bụ ọmụgwọ Di ya nwee ike nee. Di ya ga-enwe ike nee. ya bụ na okenye nọzikwa ọmụgwọ Ọ ga-enwe ike nee nwunye ọmụgwọ ọmụ. ee Ka ọ bụ onye o wee mere ihe, ọ ga-enwere onye

ọ ga-enwe ike bịa n'ọmụgwọ ọ ga-enwe ike ji ma ọ bụ na ya na-adị na mma ọfụma Ee, Ee, okay okay ekele onye ọbụla na nne chisọ ga-ejere ndị ya bụ ọbụla nna anyị sọ Ee, Ee, okay daalụ shinne daalụ. em o nwekwa ife nche ịchọpụ anyị na nwata o nwesi abụ ọzọ wa abụrụ ụmụaka

ee ịma ọrụ ọma ịmụ nwa bụ na aka o si aka aka chukwu bịa Eh, enwe ndị ọ bụ na nwa nọbe iwe adịka amụ mm, mana ọnwa ịmụ ọga na nwa ka ọ dị wee fọ ife aṅụrị ka ọ bụ mm, ebe a na-aṅụrị kpamakwara na nwa m nwa m nwa izizi mm, Ah, ịma nwa izizi ebe na ka o si eme ka oke mm. nwa ka o si eme ka okpoho na ahụ anyị bụ ndị ozugbo na ezigbo tụrụ Eh, na ime Grandma. Grandma ịma na oge o si abịa ya bụ tupu na aṅụrị adị ime shinne Eh, ma nke mụ nwa ahụ ma nke nke oke eh, ị ma na nwa izizi na otu o si adị mm, ọ bụ ọ bụ- kpọọ oke ya bụ na nwunye a mụrụ nwa izizi mm, ọ na-azọ mụgharị nwa ọ na- ọ ma acha- ọ ma mee ka o si mee bụ nke nke afọ oge afọ oge afọ a mụrụ nwa izizi ya mm, anyị ife mere mm. Eh, daalụ shinne ya bụ isiokwu anyị tata m fụ na ọsụsọ anyị na-enwe ee nsogbu ndị mmadụ ịkpọ anyị anyị na-epiki call ọ na-akọtụ na anyasị tata Hello? Anyị eh, anyasị ọma Onye ọchọma mụ na ya o. Eh, daalụ shinne Ee, ị si Issele-Uku na-akpọ. okay na biko gwa ya Ee, dịka

daalụ na dịọkpa husband dịọkpa anyị nọ ya bụ dịọkpa na adụ dịọkpa daalụ shinne daalụ shinne ise daalụ okwu dịọkpa amaka na anyasị tata em oge anyị a agaga na izu Aniocha Oshimili ndị oge ka anyị na-ewere onye na-akpọ anyị na anyasị a hello anyasị ọma anyị nọ ọfụma daalụ sir Okay, Ya. no, ya ị na-ajụ ma gịnị na-eme ndị mmadụ ji enwe aṅụrị ma a mụa nwa aha Ife eme mmadụ ji enwe aṅụrị ma amụ amụ etike nne m. Eh, Biko gwa anyị ụfọdụ n'ime ha. Chineke e were na-enye onye ọkụ wee jee ọnya ndị nọ mbụ. Ehe. Ọzọ bụ na nwata nwaanyị dị ime Chineke nwelu ike mee o zidee n'udo na aṅụrị. Ichekwala ife obi aṅụrị ka ọ bụ maka na ya bụ ije wee je abụrọ obere ije. Ọ bụrọ obere ife. Mana ebe Chineke nọ mee o nwelu ike nọ ya bụ ọnọdụ na ọchị a zide n'udo na aṅụrị. naanị ikpe ọgwụ ya nwere ka ọ ga-abụrụ onye Ya ọbụla nọ na dị. ife ndị a bụ ife pụrụ ahụ gị dị n'ime ya daalụ daalụ sir. ụwa ọma daalụ shinne ee m ji oge a na-ekene ndị ncha kpọ anyị n'anyasị tata m fụ na isiokwu anyị tata sọ imirikiti ndị mmadụ na-arịọ ọzọkwa ndị nwe ego ga-eru ike na-akwado ọnụ- ọnụnọ anyị a na-anọ n'Izu Aniocha Oshimili kwa akwado e kwado ya bụ ọnụnọ anyị na-anọ na ọ ga-asọkwa anyị n'ụzọ pụ iche ya bụ nke ndị oyibo akpọ ị sponsor ya bụ program tata mana ife ọma ka anyị ekwu maka ya maka ịmụ ije ine ọmụgwọ bụkwa ife wele ụlọ ya na ụfọdụ na-asị okporo ga-ejekwa afịa n'elu mbụ na ọ mụsị nwa ọ bụ wa- wa- wa- wee due ọ bụ n'ụzọ afịa bụla ebula akpa wee jeme afịa wee kee ya na nne ya na nne wee kee onye ndị na- Karị nwa. ba nwa onye na-adịka afụ a mbụ n'ụlọ nwelu ike bịa anyị ọ kwụsị ya n'afịa o nye ego o- o nye ego wee wee powder na-ekpesi ndị mmadụ n'ọfụ nwancha emesi na mbụ ehe ife ndị a dị na onwe na ife dị njọ njọ dị na ya bụ ya bụ ife wee mesi ọ bụ ife obi anwụrị m na-ekene ụnụ ncha kpọ anyị n'anyasị tata ndị ncha ge anyị ntị na-asị chukwu gọzie unu ncha na ife dị ka izu ụka na-abụ na-abịanụ na anyị ga-ewehalụ unu isiokwu ọzọ ndị anyị ịbịagabe mmasị anyị awagharị ọjị mbụ mana nna asị nke na ị ga-ewela ewere ụlọ Ehe, sị chukwu gọzie anyị. ụbọchị ọzọ a ga-akpọkwa ya, biko ka ị bịakwa bịa nọnyelụ anyị n'Izu Aniocha Oshimili na anyị nwee nghọta shinne na ife i kwu n'anyasị tata chukwu gọzie anyị ndị na-ege anyị ntị ka ọ dịzianụ ise ise ise daalụ shinne na-ekenekwa diokpa ka o si esi ka ị bịa nọnyelụ anyị n'anyasị tata ee ndị na-ege anyị ntị ka ọ dịzianụ izu ụka na-abịa na-abịanụ Chukwu- n'ike nke Chukwu Chukwu gọzie onye ọbụla daalụ nụ shinne